Agus Colhoun cheana féinig gafa chun tosaigh, Peter Harte, aon ní a bheadh an lá deireanach aige, Darragh Canavan ag déanamh go deas ansan isteach agus tá ábhar spáis aige, Tommy Canavan, comhimirt den scoth aige Aireagal Chiaráin críochnaithe ag an gcaptaen. An-ghluaiseacht ar fad. Looney. Ocht gcinn de chraobhacha contae aige Brian Looney agus tá déanta ar fheabhas ar fad aige. Tá Keating taobh leis, coiscéim deas le taobh agus tá deis istigh anseo. Tá pointe faighte aige ag Cian McMahon, ardobair amuigh aige Looney. Fíorannamh aiges na tosaithe air siúd ach tá sé éalaithe trís na mogaill go diail ar fad orthu. McCrory, an seanfhondúir. Anois an raibh calaois ansan, beidh Enda McGinley ag rá go raibh, bainte dhó go neafaiseach. Brosnan isteach go dtí Burns. Níl éinne laistigh dó, má tá. B'fhéidir go mbeadh air tabhairt fé arís. Chuir sé an chéad cheann ar fóraoil. Tá an ceacht foghlamaithe aige, Micheál Burns. Cúpla pointe iontacha ansan aige sa tarna leath an lá deireanach. Buailte isteach i lár slí. Agus deis aige Ruairí Canavan agus tá sé sin stiúrtha go hálainn ar fad aige. Is cuma cén dream a gheibheann, beidh sé thar a bheith cinniúnach. Darragh Canavan anois. Gavin White á leanúint sin, a d'iarraidh stop a chur leis. Is fusa ráite ná déanta é sin. Tá na Canavans agus iad go dian anocht. Soncín beag faighte ag Gavin O'Shea an uair sin agus an deis do Brian Looney í a úsáid anois. Sea, tá ceo agus sórt ceobhrán. Tá báisteach leis anocht. Tá barr do bhinn aige Burns. Bonn curtha aige fé fhéinig. Táimid cothrom arís. Anois mar sin. chun cinn arís. Potts, ach tá sé dul sa tseans. McCrory á léamh san go diail ar fad agus ar an bhfrithionsaí anois. Níl puinn chun tosaigh beirt ach duine acu is ea Ruairí Canavan agus an bhfuil a fhios agat, b'fhéidir gur leor san. Tá sí ag teacht isteach, tá sí cuartha go paiteanta ag Ruairí Canavan a leithéid d'ainliú iontach. Looney anois, tá linnte gluaiseacht chun cinn a d'iarraidh Canavan a mhealladh chuige. rud a dh'fhágann bearna beag aige Looney, isteach go dtí Shaw, an pléascadh san tógtha, an bheirt acu ullamh, Marc Ó Sé anois, tá ábhar spáis aige Marc Ó Sé agus sin an-phointe ar fad le ciumhais na bróige. Cic sásta nár imríodh ansan é, ceann san tógtha aige Brian Looney, déarfaidh mé libh canathaobh fé cheann soicind ach leanóimid an imirt agus Cian McMahon, Siar go dtí David Shaw. Tá sé sin go hálainn ar fad. Tá na foirne cothrom. Ag a shlí a dhéanamh isteach Gavin White a d'iarraidh stop a chur leis. Faighte aige Darragh Canavan. Bob arís. Pointe gan dabht. Cad eile ach pointe. Canavan agus é sin ag oibriú amach go maith do Enda McGinley go dtí seo. Anois, Evan Looney an sprioc ach tá beirt ann agus, bhuel, do tháinig an bheirt salach ar a chéile. An t-ádh leis na Crócaigh ach tá deis agus bearna anois aige Looney an bhróig cur i bhfearas. Tá Micheál Burns fágtha istigh taobh le David Shaw sa líne lán tosaigh agus tá na cúlaithe tite rófhada siar. Burns, do thuig sé ansan go raibh a sheans aige. Agus beidh gach aon ghleic, gach aon ghníomh, gach aon chalaois anois tábhachtach agus tá Darragh Canavan, seo é an seans ar chúl agus é neadaithe go hiontach ar fad ag an gcaptaen. A Bhriain, an taispeántas seo, tá gach rud le feiceáil, tá gach cumas le feiceáil i Darragh Canavan, an pas ealaíonta ó Ruairí ansin díreach isteach ina bholg agus an chríoch, cad é mar chríoch ó Darragh Canavan. O'Leary bogtha amach. an pheil caite amach go dtí an gcliathán mar a bhfuil Brian Looney, Mikey Lynch taobh leis siúd, Looney go maith inniúil ar na scóranna a chlárú! Ná fuil sé sin ealaíonta mar scór? Seo chugainn Ciarán McGinley. Darragh Canavan atá fágtha istigh anois acu. Ben McDonnell. McDonnell fhéinig tá sé pósta le Eimear McAnespie i mí Feabhra ach idir an dá linn cúrsaí caide ag déanamh tinnis dó.

Ní raibh agus tá deis anseo agus tá na foirne ar chomhtharrac ansan an fear atá díreach tagtha isteach Pádraig McGirr ar chuma an ghiorria isteach anseo go dtí Darragh Canavan. Anois mar sin obair le déanamh aige Fionn Fitzgerald tá dúshlán á thabhairt aige Canavan dó lena dhorn uille fíorghéar agus tá an pointe faighte aige gaiscíoch Aireagal Chiaráin. Idir Thír Eoghain agus Chiarraí an pheil caite isteach ó thús ach do shleamhnaigh sí. Óna ghreim, faighte aige Dáithí Casey anois mar sin Tony Brosnan, tuigeann sé fhéinig go bhfuil an bheart déanta aige. Agus beidh sin ag teastáil fós. Bhuel, thánn tú ag caint ar smacht, cá raibh an aire agus é tógtha anois an-chic amach aige Shane Murphy isteach go dtí Hennigan, ní dócha go mbeadh sé do mhuinín ná do dhánaíocht ansan tabhairt fé scór. Burns a d'iarraidh cic saor a bhailiú ó Chiarán Quinn, argóint aisti! Micheál Burns, tagtha abhaile ó Chicago. Tá an t-aicsean déanta aige Eoin Kelly dhóibh. Seo chugainn an fear nua istigh, sin é McRory, Ronan McRory, Peter Harte, calaois déanta air siúd ach, bhuel, suimiúil, tá beirt nó triúr ann dóibh thall. Seo chugainn Peter Óg McCartan, dhein sé gaisce i gcoinne Chill Chua, bhfuil sé déanta arís aige? M'anam ach go bhfuil! Ní chreidim é, a Bhriain. Cad é mar scór Peter Óg McCartan, fear a bhí an. Táimid cothrom, tá an t-am caite, beidh am breise ag teastáilt anseo ar Pháirc Naomh Conlaoí Cedral sa Droichead Nua. Gaiscígh ón dá thaobh á chur chun páirce ach tá dualgas ar na fir sin an gnó a dhéanamh. Agus dualgas ar Bhrian Looney stop a chur leis an ruathar seo. Tá sé tagtha taobh an chúil chun an cheart úd ach tá seans aige Darragh Canavan agus Shane Murphy. Is dóigh liom gur dhein sé teagmháil leis sin, ard-shábháil. Aireagal Chiaráin mar sin is túisce ar an ionsaí anseo, tá an cluiche leathcheannais eile, Cuala agus Cúil Irra An Leathros ar TG4. Idir an dá linn tá deis anseo ag Joe Oguz! Joe Oguz a fuair cúl sa chluiche ceannais i gCúige Uladh. Rabhadh bainte as an líontán aige. A Bhriain, nach bhfuil an t-ádh linn a bheith i láthair anseo chun féachaint ar an ardchaid anseo. Fuaireamar cúl iontach air níos luaithe. B'fhéidir go bhfuil an cúl seo níos fearr agus an chríoch sin ó Joe Oguz. Ina chuid an úill an-mhór. Déanta go maith ansan aige Pádraig McGirr agus anois tá siad ag imeacht ar cos in airde Ronan McRory. Dhearúd sé an pheil ach tá sí aige Ben McDonnell. Tá beirt sa bhreis Ben McDonnell sásta an pointe a thógaint, cúig phointe eatarthu, déarfá gur leor san. Daithí Casey beagán cráite, tógtha aige siúd chomh fada le Michael Potts anso. An bhfuil aon chúl déanach fágtha i leithéidí Kieran O'Leary trasna an bháid agus tá seans anso ar chúl agus tá cúl fachta ceart go leor ansan arbh é Charlie Keating a bhí ann, m'anam ach gurbh é. Sea, Charlie Keating agus muid arís, is dócha, sa bhearna bhaoil anseo agus gan an toradh anseo, b'fhéidir, go deo ar Conn Iománaí ach cúl idir na foirne anois agus tá seilbh anseo ríthábhachtach dos na Crócaigh. Tuigeann sé go maith go mbeidh liathróid á teilgean isteach i dtreo an chúil. Dráma. Siar amach go heireaball. Tá sé buailte anuas ages na Crócaigh agus tá an fheadóg dheiridh séidte aige Brendan Cawley agus den gcéad uair riamh tá Aireagal Chiaráin sa chluiche ceannais. Is é Darragh Canavan atá roghnaithe agat. gan dabht ar domhan, agus bhí go leor daoine san iomaíocht ach an taispeáint a thug Darragh Canavan sa chluiche go dtí an 70 nóiméad nó 60 nóiméad, b'in an difríocht idir an dá fhoireann anseo inniu. An fear seo, leis an réimse scileanna ar fad atá aige, Thug sé sár-taispeántas dúinn inniu agus bhí an t-ádh linn go rabhamar anseo chun é sin a fheiceáil. Ah, sár-choimhlint, sár-chluiche, Aireagal Chiaráin sa chluiche ceannais, an scór deireanach anseo, 2-18 acu súd, 1-18 ages na Crócaigh, an cluiche leathcheannais eile le teacht láithreach.